ali wa defense amene ikhala ngati ah, palibepo koma list imeneyi ndithu ah, ikuzungulira ndithu paliponse koma video imene tabweresa pamenepa ndi ya mkulu amene yemwe amadziwikanso kuti morton baghaya amene wang'alula makamaka ah, kuululapo zinthu ziwiri zitatu zomwe makamaka nduna zambiri zomwe zasankhidwa ndi apm zidapalamulako so ndikusiyirani kanema ameneyi ah, kuti mumve zonse zimene wayankhula komanso milandu ina imene nduna ah, makamaka kuphatikizanso kha- kukhala ngati apm ah, zomwe adapalamulapo kapena zomwe anka ankafuna kuyankha kapena zomwe adasumiridwa ndikusiyireni ah, kuti muonere komanso mumve zonse kuchokera kwa mkulu ameneyi morton ah, ba ah, haya koma ndimanenanso kuti mukafika kumapeto osamaiwala kutipanga support munjira yongopanga like share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamudzi pano zisamakuphonyeni a president arthur peter mutharika tsopano atulutsa list yonse ya ma cabinet minister ngakhale kuti minister of defense palibe chimene ndikufuna ndipange apapa ndikupanga react kuti mu cabinet list imeneyi mukuchitika chani ndikukhulupirira kuti list mwayiona kale pa social media ndi- komanso ndiyika pa pa blog post yene ndi mutha kukayiwerenga pamenepopo komano chimene chandidabwitsa ndichoti pali anthu 10 amene ayankhapo milandu ku polisi ku khoti anafufuzidwapo komanso ena onse anakhuziswaso anakhuzidwaso ndi nkhani zosiyanasiyana kwina ndi kwina ndiye ndikufuna ndingokupasani rundown ya zimene uh, zili mu cabinet imene momo ndi zimene anachita ndi milandu imene anapalamula choyamba ndi arthur peter mutharika yemwe wazipasa u commander in chief uma- umene umabwera ndi udindo wa president ukakhala president umakhala sotani uh, uh, umakhalanso commander in chief uh, acb amafuna kumpanga uh, interview uh, peter mutharika pa july 21 pa mlandu wa amene amagwiritsa ntchito tpin namba yake paja wina ake amagwiritsa ntchito tpin namba ya arthur peter mutharika amagula katundu kunja then palinso uh, enock chihana amene anamangidwa ndi uh, acb eh, pa ma charges ena ndi ena pali alfred ruwan gangata anamangidwanso ndi eh, mra pa ma charges ena ndi ena joseph mwanamveka anamangidwa ndi acb mu 2022 pa ma charges ena ndi ena a george chaponda ah, nthawi imeneyo eh, anachosedwa pa chani pa, pa agriculture minister nthawi imeneyo mu 2017 nkhani zake za ku acb Mm, ben malunga phiri anachitidwa ana, ana, anamangidwa ndi apolisi nthawi imeneyoyo nthawi nkhani zake za ku ministry of gender uku zakatangale mm, a jean mathanga mu, mu april 25 eh, anali defendant ku high court ku financial crimes division kumenekoko mm, kesi imene anayibweretsa ndi acb a jappie mhango anamangidwa ndi acb mu june 2025 nkhani yake ya misuse of public office kumene koko mm, komanso kupereka false information ku uh, acb uh, shadric namalomba anamangidwa ndi acb mu 2025 nkhani zake za abuse of office zomwezi a norman chisale anali ndi milandu mbwe eh? mmene imafika february 2025 anali mlandu otani wopanga intimidate maofisa kumene koko ndalama zawo anazipanga freeze ndi zina zambiri kumene koko hmm? komanso mwa anthu ena amenenso ali mu list kuli ngati uh, madam jane ansah amene anali uh, mkulu wa bungwe lija la mec mmene kunkachitika ma elections aja tippex then mulinso roza mbilizi fatch amene anali ndi case ku high court mu 2025 eh, yokhudzana ndi election dispute komano imeneyo siku- sikutikhudza kwambiri Eh, george partridge nawonso anaonekera mkhoti eh, nkhani zake zochotsedwa ntchito eh, ku ntchito yawo yakale mm. paja ana- analandira compensation kumeneko cha mbirimbiri eh, ndi gulu lawo then kuli uh, feston kaupa mm, nawonso uh, aombudsman ripoti inapeza kuti kunachitika maladministration ku kumene ankagwira ntchito ku central uh, medical stores trust but this was not a criminal case ndiye sizoti kuti anthu awa ndi olakwa sizoti kuti anthu ali ndi milandu sizoti chani koma tikunena kuti kodi integrity yake ili pati po pamene papa kusankha anthu a mbiri yoyipa kusankha anthu oti ayimbidwa milandu yovuta ija kusankha milandu anthu oti eh, sakuyenera kukhala kumeneko ndi kuphatikizapo ndi attorney general amene ali ndani kodi amati frank mbeta frank mbeta ndi uja anatchulidwa nkhani zaku zaku za- za- zachisankho nthawi imene ija ku high court kwa a mpinganjira ndi ish kodi ndizovuta pati po ndamva pali pali mawu amayankhula maloya aja osamakha until proven guilty guilty apo munthu olakwa akuyenera kukhala ku ndende inde tikuvesa munthu olakwa akuyenera kuyimbidwa mulandu ndi akhoti mpakana mulandu uja ampeze olakwa tikuvesa komanso mukamasankha anthu pa maudindo azikhala ena ake ambiri yabwino eh? achabwino anamenya khofi eh? garden boy titha kuvesa koma milandu inake yandiya zindalama mabiliyoni mm? mabiliyoni akusankha munthu eh, commissioner general kuchani ku, ku, ku mra nkhani zake zina zake zoti zimakudabwisa kuti kodi chikuchitika ndi chani hmm? sizikuyenera kutere ku dpp uko kodi kulibe anthu hmm? ambiri yabwino anyiwani hmm? achina mukhitowa hmm? mmene avutira kuti ani ku- mmene anali nthawi imeneyo ku polisi hmm? ku unima uko amachita ku- kunena kuti ya ana asukulu mu misembwe lero akasankhidwa kukhala ndani nde ndiwerenge list iyo kuti bwani kuti bwani

Mwema Chipungu, uh, Deputy Minister of Homeland Security, Honorable, Honorable Norman Chisai, Deputy Minister of Gender, Children and Disabilities and Social Welfare, Martha Ngwira, Deputy Minister of Education, Science and Technology, Francis Fole MP, wasaina zimenezo ndi Adak K. Saidi, PhD, Chief Secretary wa President, kandi wa ndani. Koma nkhani yake ndi imeneyoyo. pa listipa eh? pali pali achi pachulidwa ngati ndani eh, eh, charles mhango eh? hmm? pachulidwa ngati charles mhango mhango woyoyo si m'bale wanga eh? hmm? mhango wowo si m'bale wanga koma eh, ndi anthu ena akuti opanda mbiri wapanga za uloya chani wadifenda uyu wadifenda uyu eh, wasankhidwa ni munthu ati wadifenda afu- wa dpp kwa nthawi yayitali cheers hmm? kuli anthu ambirimbiri ku dpp angati amene osawasankha magayi ngati amene omwe aukasankha pa dzina yake kuti ola dpp eh, mmagulumu mmene tilimu kuchita kunena "Ah, koma magayi hmm? kunalibe anthu ena amene akusankha anthu ena hmm? ndi kuyambira ku mra eh, ma, ma, ma, ma, mabungwe ofunikira mra eh, attorney general minister of justice or minister of chanika zonsezi kuli anthu ena kuti questionable characters hmm? questionable characters oti af- aya- afusidwa milandu apo ndi apo ndi ada ena akamandifunsa ndi ase iwe nde akanawina kabambe kabambe mesa nayeso ama- ama- ama- ali- anali ndi makesi kumenekoko inde sitikunena kuti akabambe anali abwino mm? sitikunena kuti chani koma tikunena kuti eh, ngakhale kuti malamulo analola kuti awine ngakhale kuti afika pamene alipo komabe ndipofunikira kuti munthu amene akupanga boma